Tharraing taispeántais Foireann Iomána Sinsir na Gaillimhe aird gach éinne lena dtaispeántais sraithe a bhuí lena réalta óga, le cuid mhaith acu mar chuid den phainéal fé 20, an éireodh leo a gcéad cluiche i gCraobh Laighean a bhuachaint. Ina gcoinne a bhí Loch Garman, agus ag fanacht leo sa ghrúpa céanna bhí Cill Dara agus Cill Chainnigh. Rachaidh an foireann ag barr an tábla ar deireadh isteach sa bhabhta leathcheannais, agus rachaidh na foirne sa tarna agus sa tríú háit isteach sna babhtaí ceathrú ceannais. Mac Dara Mac Donncha i mbun tráchtaireachta.
Feictear dom ar na Gaillimhigh anseo, tá roinnt le taithí na sinsir, Seán Murphy duine díobh agus Luke Kennedy as Áth Eascrach Fothaine an club céanna leis na deartháireacha Mannion, Jason Rabbitte agus Aaron Niland ar ndóigh, agus tá Brian Callanan agus Vince Morgan éifeachtach chomh maith sa líne lántosach. Ag breathnú ar Loch Garman, níl mórán aicsin déanta acu faoi aois le tamall. Is Ryan Donoghue ag imirt sa líne lánchúil, tá seisean éifeachtach chomh maith le Charlie Roark atá sa líne leathchúil, an fear lár páirce Ronan Shannon a imríonn le Naomh Séamus agus Tom Dempsey, sloinne cáiliúil Loch Garman, ag imirt sna tosaithe.

Oibrithe deasa anseo leis na Gaillimhigh, cúpla pas gearr, sin an tslí a mbíonn formhór na foirne ag imirt anois na pasanna gearra, ceann díreach isteach sa spás. Ah, smachtaithe go hálainn ansin ag Brian Callanan. Callanan ag gearradh isteach ar an gcúl anois. Tá sí fós aige. Ah, sin scór den scoth ag Brian Callanan. An-scór. Iarracht iontach aonair. Bristear síos ansin agus an tseilbh ag Gaillimh arís, tá siad tar éis socrú síos i bhfad níos tapúla agus níos éifeachtaí ná na Carmanaigh go dtí seo. An pas curtha ar aghaidh ansin ag Vince Morgan. Siod é Jason Rabbitte isteach arís go Vince Morgan. Vince Morgan trasna fanann sé anseo anois Dara Counihan, Dara Counihan agus uh, scór foirne an t-am sin ag na Gaillimhigh. An bhfuil le déanamh ag leaids Loch Garman Canton? Níl sí sin buailte rómhaith. Faighte ar ais. Agus Gavin Maher ansin, fanacht an taobh céanna na páirce. Casadh álainn ansin ag Darragh Counihan. Counihan á cur isteach chomh fada le Jason Rabbitte anois. Tá Rabbitte i sáinn, bhuel, éiríonn leis an pas a chur isteach. Faighte anois ag Brian Callanan. Callanan ar aghaidh anseo. Siod é Aaron Niland, tá contúirt anseo, Niland, bó! Fuair sé an pas ó Vince Morgan agus bháigh sé sa líon í, bhí an cúl sin ag teacht ar bhealach. An pas faighte ó Morgan agus, bhuel, tá a fhios aige seo cá bhfuil na cúil. Poc sleasa buailte ag Rabbitte agus í buailte go deas aige trasna go dtí Aaron Niland, tá sí ina ghlac aige, tá contúirt anseo, Niland, tá sé ag dul ag tabhairt faoi. Á! Cúl eile ag Aaron Niland! An dara cúl ag Niland agus tá Gaillimh ag déanamh scrios anseo. Nuair a bhí sí ina lámh aige, ní raibh rud amháin eile ar intinn aige ach tabhairt faoin gcúl.

Tús anseo á chur anois agus, bhuel, níl ach trí chúilín idir na foirne is Loch Garman tar éis teacht ar ais anseo, lena gceart a thabhairt dhóibh, tar éis tús maith a bheith ag na Gaillmhigh ach tá feabhas tagtha ar leaids an oirdheiscirt. Go hard ansin agus í faighte ag Conor Fanning. Bhuel, bhí agus aon rud faoin iomáint anois nach bhfuil chomh deas sin ag féachaint air. Seo an seans anois ag Jack Nolan, Jack Nolan ard agus Jack Nolan thar an trasnán anois. Níl ach péire ann. Puc amach ag an gcúl báire. Bristear síos ansin ach an tseilbh faighte ag Loch Garman arís. An-phíosa oibre ansin déanta ag Vince Morgan. Fós ag Vince curtha ar aghaidh anseo go dtí Darragh Counihan. Darragh Counihan ag tabhairt faoi. Darragh Counihan thar an trasnán. Vince Morgan a chruthaigh é sin. Glanta amach ansin ag Jonah Donnellan. Bhuel, Loch Garman fós ann, an pas sin curtha ar aghaidh anois. Á, tá sé faighte ag Aaron Niland, casadh álainn ag Niland, an bhfuil an tríú cúl ag teacht? An tríú cúl scóilte, scóráilte, ba cheart dom a rá, ag Aaron Niland. Agus féach ar an gcaoi a chas sé sin, ina leac, chas sé ar an bpointe, ní raibh seans na ngrás ag an gcúl báire. An puc saor ag, buailte go gearr ansin. Faighte ar ais ag Aaron Niland arís, casann sé thart. Feictear nach bhfuil an marcáil ró-iontach ag Loch Garman ag an tráth seo agus mura bhfuil, íocfaidh siad as. Scór eile fós. Lánchúlaí ag iarraidh teacht amach agus an fheadóg séidte puc saor isteach. Níl an cúl báire ró-shásta leis sin. Or níl an lánchúlaí, ba cheart dom a rá, is de réir na rialacha nua, yeah, tá an sliotar tugtha isteach anois, an 30 méadar. Seans ag Seán O'Brien, buailte íseal le O'Brien isteach sa gcúl! Buailte íseal, bob ar an gcúl báire. Mór an trua nach tháinig sé i bhfad níos luaithe. Or ndóigh anois agus ionadaithe ag dul isteach don dá thaobh an tráth seo le Michael Burke. Michael Burke á chur ar aghaidh. Cúpla pas láimhe, ach seo é an seans anseo anois ag Ciarán Leen. Ciarán Leen, ard, agus Ciarán Leen thar an trasnán. Puc amach gearr ón gcúl báire go dtí an lánchúlaí, faighte ar ais. Osclaíonn sé na guaillí agus scaoileann sé ceann mór fada. Port Láirge a thosaigh é seo siar nuair a bhíodh Stephen O'Keeffe agus. Barry Coughlan ann ach tá an tseilbh caillte acu arís anois agus an tseilbh faighte ar ais ag na Gaillimhigh. Siad ag smaoineamh ar chúl, níl sé an t-am a bhfuil, ní bhfuair siad aon scór ar an bhealach sin, tá sé faighte ar ais ag Loch Garman. Ach bhfuil sé caillte ag Loch Garman, tá an imirt cineál sleamchúiseach, siod é. Vince Morgan arís, Vince Morgan blocáilte ag Harry Holmes agus tá an ceathrú cúl scóráilte, Harry Holmes, fear Bhéal Átha Ghártha le lámh amháin ar an gcamán, agus tá sé buaite sách réidh anois ag na Gaillimhigh. Ar ndóigh ar an séideadh anseo, bua slachtmhar ag leads an iarthair.